scarsa visibilità ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale b'a yira k'a fɔ k'i ka yeta fanga ka dɔgɔ kuwa i y'a ye visibilité redulen don k'a sabu kɛ sanji bɛ ka na bɔn ni sanji bɛ ka na e yeta fanga ka dɔgɔ o kama nin mɔbilitigi nin a balilen don ka a ɲɛfɛta nin depase ni an nana an ka ja filanan in na tratto ascendente di un dosso n'i bɛ kulu yɛlɛn yɔrɔ la i balilen don ka depasema kɛ kulu yɛlɛn yɔrɔ la paseke i ka yeta fanga ka dɔgɔ i y'a ye bɔn ee kulu ta nin n'an b'a fɔ italien dosso o sanfɛ yɔrɔ in na ten n'a y'a sɔrɔ sira ye sens unique ye et puis voie fila don voie ninnu séparélen don i bɛ se ka depasema kɛ i bɛ se ka dépassement kɛ mais komi yan sansi fila de don i y'a ye i ɲɛ b'a la mobili dɔ bɛ ka na kote dɔ nin fɛ o b'a yira k'a fɔ deux sansi don donc i bɛ bali ka dépassement kɛ kulu sanfɛyɔrɔ la i y'a ye kulu jigin jigintɔ la o yɔrɔ la i bɛ se ka mɔgɔ dépasser paseke i b'a sɔrɔ trait tigɛ tigɛlen don ni trait k'i permettre ani panneau i bɛ se ka dépasser n'o ye mais kulu yɛlɛnyɔrɔ la non donc n'an taara an ka foto sabanan na min filɛ nin ye voiture bleu nin ale b'a fɛ ka jaune nin dépasser mais spazio insufficiente y'a ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ espace ba t'a bolo furancɛ min bɛ yen ni a bɛ se ka dépassement k'a kɔnɔna na tranquillité kɔnɔ o t'a bolo donc espace ka dɔgɔ o kama ale tɛna se ka a kɛ sécurité kɔnɔ parce que a tɛna se k'a kɛ n'a ma jaune ou bien min bɛ ka na

uh, i tɛ se ka mɔgɔ depase olu ye jumɛn ye olu ye voie de ye voie minnu bɛ yen komi corsia di acceleration ale b'i permettre ka don autoroute ani strada extra urbaine principale ninnu kan ni velocità ye quoi parce que olu bɛ boli kosɛbɛ minnu kan donc a b'i permettre ka don olu kan ni vitesse ye o ye corsia di acceleration maintenant corsia di déceleration o fana ye voie minnu bɛ i permettre ka bɔ olu sira tɔgɔ ninnu kan komi an y'a fɔ cogo min autoroute ni strada extra urban principal n'a ɲɔgɔnna ninnu sira minnu bɛ boli kosɛbɛ donc voie min b'i permettre ka bɔ o kan a bɛ fɔ o voie de ma deceleration donc nin voie fila nin kan i balilen don ka dépassement fɛnɛ kɛ n'an taara an ka image duurunan na a filɛ nin ye yan in curva a due corsie e a doppio senso n'i fɛnɛ bɛ kurubu yɔrɔ la sira kurubu yɔrɔ la ɛɛ ni sira kurubu yɔrɔ nin ni sansi fila de don ni voie in ye sansi fila ye kelen bɛ taa kelen bɛ segin donc o kɔrɔ ye i ni dɔ bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn voie dɔ nin fɛ donc o la i bɛ bali ka bɔ depasɛman ma parce que visibilité rɛdulen don n'i ye dépassement daminɛ mɔgɔ min bɛ ka na ka bɔ sira kurubɔ fɛ y'a ye e tɛna se k'a ye y'a ye parce que sira kurubɔ yɔrɔ de don donc o kama fana i bɛ bali ka bɔ komi an y'a fɔ donso ta in na cogoya min na nin fana yɔrɔ nin na n'i bɛ sira kurubɔ yɔrɔ la ni sira ye sens unique ye e voie fila don voie minnu separelen don

Incroci non regolati komi n'a fɔ feu tɛ yɔrɔ min ou bien agent tɛ donc o yɔrɔ ninnu fana na i bɛ bali ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ quoi sira kunbɛ yɔrɔ agent tɛ min na ani feu tɛ yɔrɔ min i bɛ bali ka dépassement kɛ yen i tɛ se ka dépasseli kɛ mais n'a y'a sɔrɔ ko feu bɛ yen feu b'i permettre a la i bɛ se k'a kɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ agent bɛ yen agent min bɛ ka sira réguler i bɛ se k'a kɛ n'o y'i permettre a la sinon n'o tɛ i balilen fana don ka bɔ dépasseli kɛli ma ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ la

numanbolo de fɛ mais cas kelen kelen na i bɛ se k'a kɛ kinibolo fɛ ni taramu jɔlen don ni salvagente i bɛ se k'a dépasser kinibolo fɛ mais ni salvagente tɛ yen toujours i balilen don k'a dépasser i kinibolo fɛ o kama de o y'a nati yan nin yɔrɔ in na an ɲɛ b'a la mobilitigi nin filɛ nin ye senamatigiw b'a ɲɛfɛ u bɛ ka bɔ taramu kɔnɔ ka na mais salvagente tɛ yen ya donc ale tɛ se ka taramu nin dépasser parce que salvagente tɛ yen ni salvagente kun bɛ yen a dépasseli bɛ se ka autoriser eh, salvagente ye mun ye mɔgɔ mun t'o dɔn salvagente i ɲɛ bɛ taramu jɔlen na yɔrɔnin min na i m'a ye senamatigi ninnu kɔfɛ normalement ni taram ni salvagente nin kun bɛ kɛ a tun bɛ k'o yɔrɔ de la senamatigiw bɛ jigin k'u jɔ espace min kɔnɔ sécurité kɔnɔ ka sira tigɛ i y'a ye k'u jɔ u bɛ se k'u jɔ ni mobili tɛmɛn tɛmɛna u bɛ sɔrɔ ka sira tigɛ o espace in ye salvagente ye a dabɔra salvagente salvare personne a bɛ n'a fɔ ko ka mɔgɔ kisi salvagente ka mɔgɔ kisi parce que salvare o kɔrɔ ye k'i kisi gente o ye mɔgɔw ye y'a donc salvagente a dabɔra ka mɔgɔw kisi n'o fura n'o espace nin bɛ yen

toujours kɔni bɛ bali ka a dépasser donc ninnu de tun ye kaw ye cas minnu bɛ yen ni i balilen don ka dépassement kɛ ninnu dɔrɔn tɛ kaw ka ca mais ni ala sɔnna ma an b'a essayer k'a développer quoi parce que image nin bɛɛ t'an bolo image nin a ka kan ka san de a pdf bɛ yen i bɛ se ka a san internet kan u b'a ci i ma bon ni ala sɔnna ma an b'a essayer ni an sera ka a sɔrɔ quoi an b'a ɲini aw fɛ a k'an ka video partager an b'a laɲini a ka se ka développer an ka baara in ka se ka développer an bolo depuis n'a daminɛ na an ka laɲini de y'o ye donc an b'a ɲini aw fɛ a ka video partager a ka a like kosɛbɛ kosɛbɛ pour que an fɛnɛ ka se ka fanga sɔrɔ ka courage sɔrɔ ka video in développer kosɛbɛ aw k'an bɛn video natɔ wassalamu